pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu crazy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalatatu nachoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene muli bwanji tsiku la lero ukamba za ife abale anu kuno kwanu kunyasanda ayi ndithu tikusuntha amwene pang'ono ndi pang'ono chaka chija tikukakocheza Kukuchitika zambiri kwabasi kunjaku, koma tikuyamika Mulungu kuti akutisungabe ndi moyo mpakana nthawi ino. Mundilole achimwene kuti ndiyamikirenso bus zomwe zija zotsogola za Khweze kamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero. Pano tikumanena mosabisa chichewa kuti tikakamba za maulendo a pa bus odalirika makono, bus zake ndiye ndi Khweze basi, Basi za anthu amene akufuna kuyenda ulendo wabwino kwambiri, kuyenda mopanda thukuta, osati koma basi kukupanikizani, ena momwemo anyamula nkhukutembo zawo, abakha awo, ena momwemo asenza dengu la mawungu. Ayi, ukamayenda m'basi za khweze, malo oyika katundu amakhala oyika katundu, okhalanso anthu amakhala okhala anthu, osati kuphatikiza ayi. Achimwene, muntunu ndisaname, panopa ndiye tapanikizika. ntchito zakumunda zikukhala ngati zatipanikiza amwene ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti kodi obwande paja mumadandaula kwambiri za mchere wa munthaka kodi tsopano zikuyenderani bwanji mwamupeza otchipha uja achimwene ngati tubodza tamupeza nawo ndithu tagula kunena moona mtima ndakhala munthu odabwitsika kuti kodi zimenezi ndiye zayenda bwanji kugula fetereza mwakachetechete opanda kupondanapondana nditatulukira naye ku nyumba namagetsi wangayo anadabwanso kuti aa obwande mwabwerako kale kogula fotereza nasowa choyankha amwene nanga sadazolera kuti timapita mammawa kumabwera ndi mdima mpaka namuuza namaga kuti apapatu akuyenera andipezere munthu wa mulungu kuti ndilape ndinanena zambiri zonyoza ntchito yogulitsa foterezayi kuti singatheke kwathu kuno ine ndi anzanga ena tinatha mawu kuti palibe chilipo ayi tikonzekere kulira Pano ndikufuna ndilape amwene. Anzanga akadapitirizabe kulankhula kuti aa ya ngakhale fetereza yo wapezeka koma sizolongosokanso ayi komanso si waulere chifukwa chani akugulitsa ndiye ndimati "Ah, iyayi iyayi tsopano kutsutsanso pena pake kuzikhala ndi malire nthawi zina zake zinthu zina zake zikamachitika bwinobwino tidzilankhulanso zinthu zabwino zomanga osati nthawi ina iliyonse kungokhala aneneri a mdima basi kumakondwa kuchita kuvinira kwasakwasa zinthu zikamazondoka akundiuza kuti a obwande anthu amene akutinamiza ndi amambala fetereza ndi waulere uyu amayenera kutipatsanso waulere ndiye ndimati aa aa maganizidwe a mtundu wanji awa obwande ife tilibe nazo ntchito zoti kaya akayasandutsa chani kayatenga kuti chimene timafuna kuchikumbeni kuno ndi fetereza otchipha ndiye pano apezeka zinazo achimwene kodi tizingokhalira kulira ngati njuki wi wi wi wi wi wi ayi ayi ngati bodza ndithu tagula opanda kugona kumalo ogulira fetereza masiku angapo kaya ndiye chachitika ndi chani kaya sindikutha kumvetsa ayi ndayamba tsopano kumalingalira kuti kodi kani ndi zotheka kugwira ntchito ngati imeneyi opanda matopotopo eti Nanga tsopano bwanji zimativuta zaka za m'mbuyomu? Kodi kapena mwina mwake kunali kuchitira dala kufuna kuti ena ake agwe chagada aoneke olephera? Aa, nanga zinthu zangosintha poyerayera basi pha pha pha pha ndiye tidziti nthawi ija chimavuta ndi chani? Zimavuta pati? Nchifukwatu ndikumanena kuti mavuto ena ake amene tikukumana nawo kwathu kuno achimwene ndi ochita kupanga mavuto ena ake ndi zisankho zimene mwadaladala tidapanga m'mbuyomu koma mwadaladala tikhozanso kupanga chisankho kuti bwanji tigwirane manja akuluakulu tipite patsogolo ndi chinthuchi ndife kadziko kokonda mabodza kwambiri kadziko kokondwera zinthu zikamakhala kuti zasokonekera kumachita kuphulitsa makombola tikangomva kuti ii abetsatu ndalama uku awakhula ng'ala amafuna akagule fetereza mu butchale koma alimife tsopano tikayamba kumagula feterezayo opanda zotchinga ndiye kumakhala kuli zii ngati kuti mwina sitilinso kumwe kuno ngati mwina tidachokapo kaye tidapita kumpanyera anthu wainde akumafunika kuwasosombetsa asamaone moyo kuphweka Akumafunika kuwachangamutsa. Asamaone ngati tikadali ogona ngati tili mu nthawi ya Welensike. Komanso pena pake, polikonda dziko lathuli, tizithakonso kumaonakonso zinthu zina zake zabwino zimene zikuchitika. Mwina tisamangovuta chifukwa tikufuna kuvuta ayi. Nthawi zonse mademo chifukwa ndife osiyana maganizo pa nkhani za ndale. Koma mwina tizitha kukhalakonso pansi ndi kumaonakonso zabwino zimene zikuchitika kuno. ndi chifukwatu ndimamuuza Namagetsi wangayu kuti andipezere abusa ndikufuna ndilape munthune takhala tili madolo ophika nkhani zokhazokha zolakwika pakana tapangitsa ena ake kudzikhweza chifukwa chotaya chiyembekezo ndi mmene takhala tikuchitira zinthu zathu kwathu kuno pena pake ndikudziwa mukudabwa kuti aa obwande maganiza bwanji mwati ndi anthu afika potaya miyoyo chifukwa cha ifeyo ee achimwene kwathu kuno umati ukudzuka mmawa chilichonse chimene umamva ndi cholakwika chokhachokha nkhani zake zimakhala zokhazokha zotayitsa chiyembekezo apa ndiye sizikuyenda apa palibenso chiyembekezo eyi tiyembekezere kuti zinthu zivuta kwambiri eyi mafuta asowa kwambiri munyengo imene asowa kwambiri muguliretu asowa kwambiri anthu afa kwambiri ndi njala chaka chikubwerachi Kwa ena, mawu ngati awa amakhala akulowa m'mutu mwawo kumakhazikika kwambiri. Amakhala kumaganiza kuti aa, apatu ndiye kuti palibepo chiyembekezo. Zinthu sizingathekenso basi, mwina ndingodzikhweza ndikapume ine. Ndithu, tayamba tsopano kumalingalira mozama kuti ena mwa mavuto amene akumapangitsa anthu kudzikhweza akumakolezeredwa ndi anthu amene amadzitenga ngati ndi ozindikira kwambiri, amatsatira kwambiri zochitika m'dziko, chilichonse chochoka pakamwa pawo kumangokhala chokhachokha chonyoza kunyoza kupereka chithunzithunzi choti ayi palibepo chilipo bola kufa basi zimenezi ndi zimene zikumaumba malingaliro ofuna kuchotsa moyo mwa anthu ena ake amati akakhala amaona kuti "Mm, mhm, mmene akufotokozera akulu ajawa eh mavuto amenewa ine asandipeze odi nditsogole ndidzipita ine panopa ndayamba kulingalira mozama bwanji titangoyamba tonse kukhala ndi maganizo oti ndi zotheka zinthu zikhoza kuyenda akuluakulu tiye tigwirane manja talira kwa nthawi yayitali umphawi watopetsa uwu mwati china chake sichingachitike m'malo mongokangana kukokerana pansi kodi munthu sungakhale kumbali yotsutsa n'kumapereka uphungu wabwinobwino oti anthu ena ake azitha kuona kuti akulu otsutsawa nzeru zikukhala ngati zilimo amenewa makosana enawa atati achipumulitsa chinthuchi akuluwa akhoza kutitsogolera bwinobwino izi zomangokhala pakakona kena kake kumangolemba zolakwika zokhazokha kenaka uli kutulukira panja pepala ili m'manja ukulakatula zolakwika zokhazokha ndikuona ngati tazipanga kwa zilumika zochuluka koma palibe chimene tapindulapo. Ndikuona ngati nthawi yakwana tsopano yoti tidziti makosanawa zikuwacheza inde, zina ndi zina sizikuyenda, koma chakuti chija akuyesera, chifukwa ngakhale zayipa inde, koma sikuti chilichonse chayipiratu ayi. Kwa nthawi yoyamba taona anzathu aja akhungu la fyuu ngati matimati a mtundu wa kabotolo aja, aja anapakira kalekale zilumika khumi zapitazo, Ndikulumbira kuti ku Nyasalande kuli umbava wa ndiwe yani. Sipokhala, tiyeni tisamuke. Taona mmodzi mmodzi akuonetsa chidwi kuti ah inu tiyeni tibwerere ku Nyasalande tikawathandize Manyasa zikukhala ngati zayamba kulongosoka. Pamene ena akefe tikungoona mdima wokhawokha. Palibe amene akufuna kukamba za misewu imene ikulimidwa kwathu kuno. Palibe amene akufuna kukamba za zitukuko zikuchitika m'zipata zolowera m'dziko muno. Palibe amene akufuna kukamba za nyumba za mapholisa zikuchitika kwathu kuno. Ambirife sitikuonanso chiyembekezo chilichonse. Tikungoyembekezera zolakwika zokhazokha basi. Zikangotero ndiye ee! Kumakhala kuimbira malikhweru ngati mwina mwake wina wake wagoletsa chigoli chopambanira mpira. Tikanasintha kaganizidwe koma. Dziko lathu ndi lomweli. Tilibenso kwina kwake kolowera. Kuteroku zomwe ndikulembazi, achimwene. ikamva mibobo ina yake yokonda nkhani zoyipa zokhazokha zokhudza nyasalande si mmene itukwanire si mmene ilusire timadziwa ife kape ameneyu wadya chibanzi bololo wachabechabe ndiponso timakalata take tangosiya kulemba basi munthu wachabechabe kunotu wina olankhula zabwino zimene zikuchitika ndiye kuti wadya chibanzi aneneri olosera mdima kwathu kuno amenewo ndiye madolo omenyerera ufulu kuzolowera kuvutika koma mkamwa mosatha kulankhulako zabwino zakufinye odi ndikatole mafulufute ine ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande